ni an ko a ma mi-temps citoyenne mi-temps citoyenne ye jɛmukan ye fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka don an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na o kɔfɛ jamana yɛrɛ cakɛ bondasow ni an ko o ma ko institutions u bɛ se ka dɔn an yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o jɛmukan de bilalen filɛ nin sen kan teleɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ ka kɛɲɛ ni teleɲɛta ni jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛra sababu ye ka nin jɛmukan in bila sen kan dɛmɛbaga jɛkulu danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se famoc ma olu ka wulikajɔ walima olu ka dɛmɛ o bɛ nin jɛmukan in nɔ la ka foli ani tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu sigilen filɛ ka teleɲɛta lajɛ bi an ka maa welelen o ye dɔktɛr jibiril sangare ye kiri ɲɛdɔnba don wa lakolikaramɔgɔ don wa ɲininikɛla don o cogo kelen na anw ka jamana kɔnɔna na an ye wele bila ale ma bi min b'a to an ni ale yɛrɛ bɛ se ka na masala cogo min na kalafili min ni o kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni o ye wasaden kalafili ye ni a kun filanan kɔni kɛra avril kalo yɛrɛ tile tan ani kɔnɔntɔn nansara b'a fɔ min ma deuxième tour kalafili in kɔfɛ jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka wasaden ka waati walima waati min kalifara wasaden na ni an b'a fɔ o ma mandat ka se k'a baaraw jateminɛ cogo jumɛn na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni kalafiliw kɛra jamanaw kɔnɔna na i b'a ye fɔnkɔ ɲɔgɔnko caman bɛ kɛ nansaraw b'a fɔ min ma ko crise post électorale fɛɛrɛ jumɛn kan ka k'o la ladilikan minnu kan ka di malidenw ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ an ka masala ye kuma na kuncɛ min na o de ye wasaden yɛrɛ jɔyɔrɔ jamana kɔnɔna na da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a fɛsɛfɛsɛli kɛ inshallah yani an ka don masalaw kɔnɔna na jibiril sangare salamu aleykum waaleykum salam taala wa barakatu ayiwa ka foli lase teleɲɛta filɛbaaw ma nin waati in na ok n bɛ foli di teleɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mhm. ani eh, teleɲɛta direction bɛɛ lajɛlen olu min kɛra sababu ye ka ne wele ka na nin débat in kɛnɛ kan donc n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma eh, ka tila k'a f'u ye fɛnɛ ko ala ka sunkalo in tɛmɛko ɲuman ala ka a di an ni silamɛya den bɛɛ lajɛlen ma
ayiwa eh, ni maa ko ko jibiril sangare ka dakurunya fila fɔ a yɛrɛ kan eh, nansara b'a fɔ min ma ko présentation eh, jibiril bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ bon ni te ne ye jibiril sangare mhm. doctorat bɛ n bolo droit public la ni u b'a wele ko kiri kalansoba bɛ yɔrɔ min na mhm. donc ne yɛrɛ ye yen karamɔgɔ ye donc ne bɛ cours de di yen ekɔlisow la voilà i bangera bamakɔ yan ka mɔ bamakɔ yan ah, bon ne bangera wasulun mhm. plus précisément yanfolila euh, mais ala kɔni na kɛ n ka na ni fɛn bɛɛ bɛnna bamakɔ ma donc pratiquement n ye n ka fɛn caman kɛ bamakɔ yan voilà donc alhamdulillah ayiwa kiiri kalankɛyɔrɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ i ye école euh, karamɔgɔ ye yen nɔ O tɛ ayiwa i nali an ka plateau sanfɛ bi a diyara n ye ka sababu kɛ jɛmukan min ɲɛnamaya dɔgɔkun dɔgɔkun ni an b'a fɔ ma mi-temps citoyen an bɛ o jɛmukan kɛnɛ kan wasaden kalafili n'o ye élection législative ye a kuncɛra anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ min ma deuxième tour avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ n'i ye wasadenw ta k'a lajɛ waati min bɛ kalifa o la o de ye san duuru ye ɔ nka ni san duuru kalifara wasaden na e kɔni ye san duuru in d'a ma tuma dɔ la maliyɛn yɛrɛ walima malika yɛrɛ ni wasaden tɛ ɲɔgɔn ye fo san duuru wɛrɛ ka dafa hali a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko restitution n'o de ye ka kɔmasegin yɛrɛ kɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka suma anw ka jamana kɔnɔna na wasaden ka se k'a kɔlɔsi a ka baara la jamana kɔnɔden fɛ o bɛ se ka kɛ wa sariya sunba

o ta k'a jateminɛ n'i donna o jɔsen duurunan kɔnɔ ka na o article caman na ka na fo article biwɔɔrɔ ni dɔɔnin i yɛrɛ b'a ye comme quoi pouvoir foyi tɛ jamanaden bolo bilen wasaden contrôler la an ka jamana kan ni kalata banna donc mais o bɛ wele sariya kɔni kun kan sariya ma foyi fɔ o kan an ka jamana kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ phase wɛrɛ fɛ min ni sariya tɛ kelen ye peut-être fo n'a kɛra politiquement politiki ka fan fɛ ou bien fo n'a kɛra tuguni médiatiquement aw yɛrɛ ka fanfɛla ye donc o fan fɛ kɔni jamanadenw bɛ se ka an ka représentant ninnu kɔlɔsi u ka baara taabolo la ka politiquement walima sur le plan médiatique voilà médiatique ka fɔ maaw ka se ka wasaden bɛ ka baara min kɛ ka se ka baaraw kɔlɔsi nka jibril jagoya don don wasaden kan a ka kɔmasegin kɛ wa n'o ye restitution ye ka segin ka na n taara wasabulon kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ n sigiyɔrɔmaw ye jagoya don wasaden kan eh, an ka ni an ka sariya sɛbɛnw ta ka jateminɛ mhm. a b'u ka baara de kɔnɔ mhm. wa jagoyalen b'u kan u k'a kɛ mhm. parce que a prime bɛ di u ma a kama a musaka bɛ di u ma a kama normalement n'i y'a jateminɛ wasaden bɛɛ kan ka taa ka eh, a tara yɔrɔ min na normalement a bɛɛ kan ka taa ka eh, yɔrɔ dayɛlɛ yen a min bɛ se ka ale surunya a ka a ka kalatabaaw la donc maintenant ni sariya dɔw fɛn dɔw fana bɛ se ka ta assemblée kɔnɔ fo wasaden min sigilen bɛ a kɔnɔ yen f'ale ka na a ka mɔgɔw kɛrɛfɛ ka n'a ɲɛf'u ye bon nin de kan ka ta nin de kan ka ta aw dun hakilina ye mun ye a ko la mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na Mali la min b'o kɛ an ka wasaden min b'o kɛ bi bi in na a ka dɔgɔn k'a sɔrɔ a prime bɛ a wari bɛ d'u ma a kama a musaka bɛ d'u ma a kama ayiwa hukumu kɔnɔna na a b'a to n bɛ ɲininkali dɔ kɛ mm-hmm. o cogoya kelen fana don jamana kɔnɔden ma n'i ye wasaden ta k'a bila wasabulon kɔnɔna na mm-hmm. i k'a ka baaraw kɔlɔsi a ka baaraw tagacogo la wa Eh, ne ye min fɔ o la kuma daminɛ na mhm. n ko n ko n'i ye an ka sariya sunbaw ta k'a jateminɛ an ka mhm. sariya furaw ta k'a jateminɛ mhm. eh, pratiquement i b'a ye a tɛ sariya fan si fɛ ko jamanaden bɛ se k'a ka wasaden contrôler ko k'a sɛgɛsɛgɛ o tɛ fan si fɛ mais a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ komi n'i y'a jateminɛ sisan wasaden ninnu filɛ u tɛ se anw ma ni kalata ni kalata tɛ bon o b'a sɔrɔ sûrement bɛnkan dɔ bɛ an ni u ɲɔgɔn cɛ ni a bɛnkan ma se ka lawaleya an bɛ se ka taa u nɔfɛ a k'a la aa karisa i tun ye nin fɔ i ye nin fɔ i dun ma se ka nin kɛ donc généralement o bɛ se ka kɛ komi n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ élection tɛmɛnen in na kalata mhm. tɛmɛnen in na mhm. eh, député kɔrɔ caman binna mhm. dɔwɛrɛ m'u bin parce que jamanadenw ye sanction de kɛ u contre la vote sanction de kɛ kala ta u contre la parce que u y'a ye a fɔlɔ u ye fɛn fɛn fɔ ka tɛmɛ u ma se k'a si waleya donc maintenant sisan komi aw ni kunu anw ni bi an b'an ta sara u la pour que ka se ka aw fɛ o de ye jamana eh, député kalatala kɔrɔ caman ka binni sababu ye bi élection tɛmɛnen na wasaden kɔrɔ caman caman binna caman binna voilà a sababu ye ninnu ye ayiwa Jibril Sangare e ye kiri ɲɛdɔnba ye wa o cogoya kelen na i ye kalanfa ye an ka sanfɛkalanso la n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Eh, wasaden ani an ka jamana kɔnɔdenw mhm. eh, tuma dɔ la an mabɔlen don ɲɔgɔn na mhm. i bɛ maa caman yɛrɛ sɔrɔ a ka commune kɔnɔna na k'a fɔ a k'a ka député yɛrɛ tɔgɔ f'i ɲɛna mhm. eh, a ka ca la a tɛ se ka député tɔgɔ f'i ɲɛna est-ce que o fana tɛ député yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔnbaliya ye anw ka jamana kɔnɔdenw fana fɛ yɔrɔ dɔ la. oui i ye kuma min fɔ o fana kuma ye can ye. parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na a bɛ fɔ ko anw ka taa voter eh, an ka taa kala t'a la mais an yɛrɛ dɔw t'a dɔn kala kan ka ta kun min na ou bien kala kan ka ta jɔn ou bien jɔn de kan ka se ka taa anw kunko fɔ eh, wasanbulon kɔnɔ donc o de ye anw caman ka problème ye bi bi in na parce que n'i donna an caman ka communes kɔnɔ bi an caman ka sigidaw la bi Mhm. Eh, n'a fɔra k'an ka taa kala ta i bɛ mhm. dɔw yɛrɛ mankan mɛn élection tɛmɛnen kalata tɛmɛnen na an y'a caman ye mhm. k'a fɔ ko n tɛ taa n tɛ taa kala ta maa si ye ni nin ma diya ni nin ma diya eh, parce que ko n'u taara ka ban u ka sira tɛ anw na eh, an n'u tɛ ɲɔgɔn ye bilen ɲɔgɔn ye bilen an ye u dege o de la parce que ni e ye mɔgɔ ni mɔgɔ ye e san donc ni a banna ka ban e ka juru t'a la bilen o e ka juru foyi t'a la ale ka juru t'i la n'a ye ɲɔgɔn ye ale hali n'ale ma kuma i fɛ ne man tɛ problème ba la o ko ninnu na maintenant n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ yan généralement an ka adama an ka kalatalaw député ninnu minnu y'an ka lasigidenw ye an kan k'a ɲini k'u dɔn an kan k'a ɲini k'u dɔn k'a ɲini k'u ka baarakɛtaw dɔn

donc o ye o ye social sur le plan social ye mhm. donc a bɛ se ka kɛ sababu ye e ma mhm. ka degun min b'e kan k'o ta ka bɔ e kan mhm. ou bien a bɛ se ka kɛ sababu ye degun min bɛ sigida kan k'o ta ka bɔ sigidi sigida kan donc il faut que mɔgɔw k'o ɲɛɲini k'o o ɲɛdɔn o ye tiɲɛ ye ayiwa nka jibirili eh, i ka kuma kɔnɔna na sisan i y'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na eh, sariya foyi tɛ yen nɔ bi bi in na ou bien an ka jamana sariya sunba kɔnɔna na k'a fɔ nin ye sariya kisɛ dɔ ye mhm. diyagoya la k'a fɔ eh, député lakɔlɔsili mhm. a ka mandat kɔnɔna na k'a fɔ o ka kɛ hakɛ ye mhm. walima o ka kɛ droit ye k'a di maliden yɛrɛ ma nka eh, an ka jamana kɔnɔna na olu dɔw se ka don a kɔnɔna na wa ka eh, article dɔw créer constitution kɔnɔna na k'a fɔ walasa député ka baara a ka lakɔlɔsi Ɛɛ a bɛ se ka don a kɔnɔna na laɲini yɛrɛ ka kan ka kɛ o ko in na n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ parce que ni an ka Mali sariya sunba yɛrɛ ta k'a jateminɛ an y'a ye comme quoi a ye a dan jira an na déjà parce que fɛn caman tɛmɛna an ka jamana in kan o si t'a kɔnɔ comme n'i yɛrɛ y'a ye kalata min tɛmɛna nin ye olu ye san wolonwula ɲɔgɔnna kɛ fanga la donc n'i dun y'a jateminɛ an ka lasigiden ninnu généralement olu kan ka san duuru de kɛ mais n'u tɛmɛna o kan donc sariya yɛrɛ ma o si ko fɔ bon n'i y'o jateminɛ olu ye fɛnw ye minnu se tɛ anw ye mais a se bɛ soit jamana ɲɛmɔgɔ soit kalatala ninnu yɛrɛ olu de bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment an ka nin sɛbɛnfura in kɔni a y'a dan yira donc n'an bɛ se ka a lajɛ soit an b'a lajɛ fan dɔ fɛ k'a don a la soit an bɛ nin yɛrɛ bɔ yen complètement sɛbɛnfura min bɛ sa o bɔ yen complètement ka jamanadenw wele ka na u ka na u ka na u tɛgɛ da mana la pour que a ka constitution in ka se ka falen ou pas bon n'i y'o fana jate d'accord n'o tɛ n'i ye wasaden ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na fanga b'a bolo mhm. eh, ka eh, eh, minisiri wele ka na a ɲininka dalakan na mhm. tuma dɔ la yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ka baara walima an b'a fɔ min ma premier minisiri mhm. n'o ka baara ma diya ka premier minisiri yɛrɛ k'a diyagoya a ka walan sɛbɛn i n'a fɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn kɔnɔna na sumeyili bube mayiga ka diyagoya tagali wasadenw fɛ walima laɲini wasadenw fɛ nka Eh, sariya tɛ jamana kɔnɔdenw bolo mhm. k'u ka wasaden diyagoya walima k'a bila wajibiya sira dɔ kan mhm. a ka se ka baara k'u tɔgɔ la n'a kɔni sigira ka ban dɔrɔn ale sigira a b'i sigi k'i bolo fila da sen kan awɔ parce que n'i ye a jateminɛ mhm. il faut k'an ka mandaw de différence fɔ mɔgɔw ye dɔɔnin parce que manda sugu fila de bɛ yen manda min bɛ yen n'a b'o wele ko mandat impératif ani manda min wele n'a bɛ wele ko mandat représentatif mhm. bon an ka debisi kalata an ka eh, député minnu b'an bolo sisan mhm. olu bɛ manda min b'u bolo olu bɛ wele de ko mandat représentatif mhm. donc olu de bɛ taa anw représenter wasablon wasablon kɔnɔ donc anw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an de bɛ olu suganti mɔgɔ suganti an na minnu bɛ taa an kunko fɔ wasabulon kɔnɔ mm-hmm. donc ça veut dire que o mɔgɔ kan ka kɛ danaya mɔgɔ de ye o mɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min tɛna se ka anw janfa mm-hmm. mɔgɔ min tɛna se ka an ka layiru tiɲɛ mm-hmm. bon n'i ye mandat impératif ta k'a jateminɛ o bɛ wele autrement dit sariya la ko démocratie directe démocratie directe tɛ dɔwɛrɛ ye o tun bɛ kɛ fɔlɔ ka bolofilakɔrɔta kɛ a ka karisa suganti donc ni karisa sugantira n'a m'a kɛ an bɛ na n'a ye tuguni an b'a falen
ka wuli ka bɔ yen ka wuli ka bɔ yen mais mandat représentatif la o mhm. se tɛ jamanadenw ye sariya m'o se di jamanadenw ma mais jamanadenw de kan k'a lajɛ depuis a daminɛ mhm. a est-ce que n'an ye karisa ta an bɛ mhm. kan ka karisa ta a jogo kama an kan ka karisa ta a danbe kama an kan ka karisa ta parce que karisa bɛ se k'an kunko ɲɛfɔ ka ɲɛ parce que karisa bɛ se k'an ka ciw ɲɛnabɔ ka ɲɛ karisa kan ka ta o de kama mais n'an ma karisa ta o kama mhm. fo an ye karisa ta ko wari de b'a kun mhm. ou bien an ye karisa ta ko a cɛ ka ɲi mhm. donc ni karisa kɔni tara ka ban hali n'a ma sɛgɛ tigɛ a kan na bilen donc an se foyi t'anw ye ka se karisa ma bilen fo élection wɛrɛ de ka na o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ ma walima an ka bɛɛya yɛrɛ ma an ka démocratie ma voilà o de kama n'i y'a jateminɛ bi bi in na an ka kalata an ka lasigiden minnu caman tɛmɛna tan a caman jamana
a ka caman y'a fara ka fara wa a caman ye kojugu caman kɛ jamana in kan parce que u b'a fɔ ko ne tɛna se ka datugu ne tɛna se ka foyi kɛ e tɛna se ka foyi k'u la parce que e min yɛrɛ y'u ta souvent e yɛrɛ min i ka mɔgɔw don e yɛrɛ e bɛ maloya k'a fɔ ko nin ye ne ka mɔgɔw ye e yɛrɛ min ye fanga d'olu ma a bɛ kɛ ɛɛ ɛɛ ko zonzanniba ta ye kɔmɔ ye. kɔmɔ ye voilà ni kɔmɔ bɔra zonzanniba k'i dogo. voilà. e yɛrɛ min ye maa min ta k'o sigi fanga la. nka e yɛrɛ tɛ se ka kariya ka gɛrɛ a la i se i ja tɛ se ka jɔ a ɲɛ. i tɛ se i tɛ se cogo si la o ye kabako ye o ye kabako ye. o ye kabako ye donc o de kɛra o de kɛra an ka jamana in ka problème ye o de kɛra an ka eh, parce que député ka mandat in de kama an tɛ jamanaden tɛ se cogo si la ka député fɛsɛfɛsɛ. a se t'u ye soit fɛn fila bɛ yen soit n'i y'a jateminɛ u bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ condition kelen par exemple waati min na a ko k'a bɛ taa association eh, jɛkuluw farala ɲɔgɔn kan k'a jukɔrɔma tintin i komi a kɛra muso jɛkuluw ye i komi a kɛra denmisɛnnin jɛkuluw ye olu n'a bɛnna fɛn dɔ kan aa an kɔni b'i ta mais n'i taara i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ mais n'a ma se k'o kɛ olu bɛ se ka a ka taa fɔ a karisa u tɛ se k'a jagoya dɛ u bɛ taa fɔ karisa an bɛnna min kan i ma se k'a waleya bon karisa o ɲuman in ka taa jɔnnasigi dɔ voilà hali n'a bɛ k'a yɛrɛ ka so donc k'a yira a la comme quoi n'a ma se k'o kɛ se kɔni t'anw ye bi k'i bɔ i nɔ la se t'anw ye bi ka t'i convoquer yɔrɔ si mais élection nata e b'anw sɔrɔ i ɲɛ tournée la o kɔni don o se dɔrɔn de bɛ jamanadenw ye ka ɲɛsin an ka eh, lasigiden ninnu an bɛ don min na i ko bi an bɛ don min na i ko bi sariya mali sariya la mali sariya la ayiwa eh, wasaden kalafili kɛra an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛ na mhm. ni o y'an ka nin jɛmukan ye n'a bɛ f'a ma mbi tan citoyen fasoden ɲumanya kanu bɛ se ka don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na mhm. o cogoya kelen na an ka jamana cakɛ bondasow ka se k'olu yɛrɛ dɔn an bɛɛ lajɛlen kelenna fɛ mhm. o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛta ye mhm. eh, kalafili kɔni kɛra mhm. hali n'i y'a sɔrɔ an bɛ don min na ko bi a kuma cayalen don eh, dɔw y'a jira k'a fɔ anw de ye sebaaya sɔrɔ dɔw ko ayi ninnu ma sebaaya sɔrɔ anw de ye sebaaya sɔrɔ eh, a bɛ fɔ min ma ko crise post électorale a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase jamana ma mhm. i n'a fɔ an ye min ye kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan mhm. san ba fila ani tan ni kelen mhm. kenya jamana kan waati tɛmɛnenw na nka a bɛ se ka bali wa post crise post électorale a bɛ se ka bali wa walima fɛɛrɛ jumɛn b'a la sariya bɛ mun ko fɔ a la fɛnɛ crise post électorale in filɛ nin ye a bɛ se ka bali Ɛɛ ni fɛn dama dama ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi a ma amina yarabi parce que fɛn min don a kɔlɔlɔntan tɛ parce que n'i y'a ye bi bi in na caman b'a fɔ ko ne passera ne ma passer parce que u jigi bɛ dalen b'u ka fɛn dɔ de kan parce que u bolo ko u ye jamanadenw san cogo min na an ka kuma fɔ tiɲɛ la k'a fɔ u bolo k'u ye jamanadenw san cogo min na ko sanni in de kɔnɔ hali bi bon wari bɔta min kɛra olu tɛ se ka bin cogo si la. musaka dɔw ye musaka kɛ nin ko in na. dɔw ye musaka kɛ kosɛbɛ donc olu yɛrɛ bolo olu tɛ se ka nin musakaba bɔ. ka tila ka bin cogo si la. ka tila ka dugumasara cɛ. ka tila ka dugumasara cɛ o tɛ se ka kɛ. mais n'i y'a jateminɛ jamanadenw yɛrɛ de bɛ wuli hakilina dɔ sɔrɔ ɲinan. vraiment malien ka kan ka fo. Mhm. parce que n'i y'a jateminɛ mali fan caman fɛ bi maliyɛnw ye changement nati maliyɛnw ye yɛlɛma nati mhm.
o ye tiɲɛ ye u nana ni yɛlɛma ye mhm. maa fɛn fɛn kɔni ye manda tɛmɛnen kɛ k'o ma ɲɛ maliyɛnw yɛrɛ de wulila u ye mɔgɔ dɔ ninnu ka nafolow minɛ k'a ntaraki k'a dun ka tila ka taa voter maa ɲɛnamaw ye o kɛra mali yɔrɔ caman na bi bi mhm. donc n'i y'a jateminɛ minnu ma se ka se sɔrɔ mhm. n'olu bolo k'olu de tun kan ka gagner mhm. eh, an kɔni sariya la eh, pour le moment eh, sariya ye min fɔ a la a bɛ ka élection yɛrɛ la a bɛ ka taa o taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ ni élection banna yɔrɔw bɛ centralisation fara fara ɲɔgɔn kan mhm. dɔ b'a bila ka na n'a ye an ka eh, minisiriso la mhm. minisiri min ɲɛsinnen bɛ eh, baara yɔrɔ mali eh, baara yɔrɔw ka yɔrɔ ma mhm. n'a bɛ wele ko administration territoriale donc komi o y'a ka jaabi fɔ kunun mais jaabi laban o ye sariya tigilamɔgɔ wɛrɛ ye n'an b'olu wele an ka kan na ko juge constitutionnel n'olu ye cour constitutionnelle maaw ye donc olu de bɛ sigi sisan ka na jaabi laban bɔ pour que k'a jate minɛ bɔ ni jaabi laban bɔra n'ale kɔni tilara ale ka jaabi bɔra ka ban jaabi wɛrɛ tɛ bɔ o kɔfɛ awɔ jaabi wɛrɛ foyi tɛ se ka bɔ o kɔfɛ bilen parce que Mali la yan cour constitutionnelle de ye a dan ye élection ko la n'ale y'a bila yɔrɔ min na a banna donc ne kɔni bɛ min ɲini pour que crise post électorale in ka fɛn ne bɛ welewele min na se parce que minisiri ta bɔra ka ban ne bɛ welewele min na se cour constitutionnelle mɔgɔw ma u ka jaabi bɔ tiɲɛ kan jaabi ka bɔ tiɲɛ kan n'an b'a wele n'an b'a wele tubabukan na ko transparence ni jaabi sera ka bɔ tiɲɛ kan binbaga k'a dɔn k'a fɔ k'ale ala ko tiɲɛ ale binna de donc o bɛ an bali crise in ma sebaga ka fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne taara mais ne ma taa ne kelen ye ne taara jamanadenw de ye ne taara sigidaladenw de ye donc ni sebaga kɔni dɔnna binbaga ka dɔn mhm. sebaga de bɛ kɛ sabalibaga ye sisan ka taa mhm. binbaga fɛ yen mhm. ka taa fo k'a yira la comme quoi an bɛɛ ye fasoden de ye an bɛɛ ye sigida den de ye ne kɔni gaɲɛna bi mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sigida in na taa ɲɛ fo faamuya de ka na a fan fila yɛrɛ bɛɛ la walima hali fan dɔ la a fan fila bɛɛ la fo faamuya de ka n'a fan fila bɛɛ la mhm. mais n'a nana fan kelen na mhm. o fana bɛ se ka fo mhm. parce que généralement minnu bɛ bin olu de bɛ mankan caya u ka ca la sinon minnu bɛ taa olu ka mankan man ca mais minnu taara ne bɛ ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ ni jaabi in bɔra olu de ka kɛ sabalibaga ye olu k'u bolo da u dusu la u ka maa dɔ ninnu hali n'u nana kɔni u laɲini u kana fɛn fɔ eh, sariyaw bɛ yen o kama
sariya minnu bɛ yen nɔ eh, eh, nka nin cogoya la tantɔ e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ eh, misali la sangare mhm. eh, k'a fɔ i yɛrɛ bɛ sigida min na mhm. k'a fɔ kalata kɔni ma kɛ kɛcogo ɲuman na mhm. e ka jate la eh, namaraw kɛra la sonyaniw kɛra la nka kunfɔyɔrɔ b'i bolo wa n'i ka n'o ko don fɛn ninnu bɛɛ kɛra Ɛɛ o kunfɔ yɔrɔ b'i bolo i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko namara ni sonyaniw ni fɛn bɛɛ kɛra donc i bɛ fara i bɛ a kɛra cogo o cogo e bɛ ka dɔ de soutenir i bɛ ka dɔ jukɔrɔma don don donc i bɛ ka min jukɔrɔma don don mais sariya tɛ ka ka wuli ka taa a fɔ ko n y'a ye tan ou bien n y'a kɛ tan sariya ye fɛn de ye an bɛ min wele ko preuve f'i ka na ni fɛn de ye min b'a jira ko i ye min fɔ dalilu jɔnjɔn ye min b'a jira k'i ye min fɔ ko tiɲɛ don ɛ sinon ni an ka cour constitutionnelle maaw ta k'a lajɛ u bɛ fo ACI 2000 la élection bɛ fo kidali élection kɛra fo gawo a kɛra fo kayi mais olu bɛ se k'u to bamakɔ yan tɔgɔ k'o tiɲɛ dɔn ayi a tiɲɛ tɛ dɔn fo dalilu jɔnjɔn minnu parti mɔgɔw bɛ dalilu jɔnjɔn minnu bila ka na nati n'aw ye a dalilu bɛ dɔn ni o de ye u ka avocat minnu bɛ sɛbɛn minnu bila ka taa ka tila ka dalilu d'a kan ka taa a sɛbɛn a tiɲɛ bɛ dɔn ni o de ye donc o de kama i b'a ye ye a bɛ fɔ ko nɔn kurusɔni mɔgɔw y'a don ta u y'a bɔ ta dɔw tɛ u bɛ baara kɛ n'u ka sɛbɛn de sɛbɛn min nana u bɛ baara kɛ n'o de parce que u bɛ bi dɔ an u bɛ bi dɔwta ani u bɛ bi dɔw bɛ yen ka cɛ u b'a n'u y'a ani kɔfɛ u bɛ tila ka jate min u b'a ye bon wɛrɛ ma ni ɲɔgɔn kɛ tan u bɛ sɔntola ye bi dɔwta ani n'a sɔrɔ kuruɛ la u b'a fɔ ko k'a tun man ka annuler parce que a y'a annuler kun min na fɛn ni fɛn tun tɛ yen ou bien a karisa passera administration territoriale b'a jira ko karisa de passera mais n'a sera cour constitutionnelle la cour constitutionnelle b'a jira a karisa ma passer parce que namara kɛra nin bureau in na a b'o résultat bali ka karisa la ka karisa passer parce que kalata fana n'a a sariyaw de bɛ yen minnu kan ka bato jamanadenw fɛ.
sariyaw de fana b'a la sariyaw fana kɛcogo de b'a la minnu kan ka bato jamanadenw fɛ minnu kan ka bato hali kandidaw yɛrɛ fɛ maa minnu kan bɔ maa minnu kan ma olu don tabarikala ayiwa sangare jibril sangare halisa an bɛ militant citoyen kɛnɛ kan jɛmukan min ni association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ni tele ɲɛtaa ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye ka jɛmukan min bila sen kan euh, dɛmɛbaga jɛkulu FAMOC ani danemark lasigiden anw ka jamana kɔnɔ euh, fasodenɲumanya bɛ se ka don anw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na euh, nka ferekeba bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi maliden yɛrɛ caman fɛ o de ye depite yɛrɛ jɔyɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔ tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ na depite ka baara ani mɛri ka baara k'a kɛ k'a fɔ k'u bɛɛ ye kelen Eh, o yɛrɛ yɔrɔ o yera hali kalafili min yɛrɛ tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ mhm. k'a fɔ anw ka depite a ma pɔn dilan mhm. walima an ka depite a ma siraba dɔ dilan mhm. walima mɛri in ye baara kɛ ka tɛmɛ depite in kan nka eh, depite ka baara a ma faamuya anw ka jamana kɔnɔ aw minnu ye eh, kiiri ɲɛdɔnbaw ye o e yɛrɛ kalanfa ye sanfɛ kalanso min ni kiiri kalan bɛ kɛ yen nɔ député ka baara i tɛ ɲɛfɔli ka ɲɛna la an ka se ka hakili jigin sɔrɔ a la ka faamuyali sɔrɔ a la ok i ka ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ tabarikala eh, parce que n'i ye kalata tɛmɛnen in na hali bi n'i hakili jagab'o kan mhm. eh, k'a ye waati min na u bɛ taa eh, mɔgɔw nɔfɛ a ye na a ye na fɔ kala ta ne a ye na kala ta ne ye mhm. a waati i bɛ député i b'u ye u bɛ kuma caman fɔ mhm. e min yɛrɛ b'a dɔn i b'i sigi i b'a jateminɛ i b'a fɔ ko aa ah, e bɛ jamana jumɛn de kan parce que u bɛ ka min fɔ ani u kan ka min kɛ baara kelen tɛ baara kelen tɛ eh, bon n'i y'a jate minɛ sisan député ka baara man ca ne bɛ se k'a kɛ bakuruba ye k'a d'i ma naani député ka baara parce que n'i ko ko député yɛrɛ généralement mhm. parce que a bɔra yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ f'an k'o yɔrɔnin fana ɲini k'a jateminɛ mhm. eh, fɔlɔ fɔlɔ n'i y'a jateminɛ mhm. eh, fanga bɛɛ de kun kalifalen bɛ jamana ɲɛmaa la mais u nan'a ye au temps Napoléon ka waati ninnu na France donc fanga bɛɛ kun kalifalen bɛ jamana ɲɛmaa la jamana ɲɛmaa de bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc u y'a ye n'i ye fanga kalifa mɔgɔ kelen ma a b'a sago kɛ jamana kan foyi tɛ se ka bɔ a la mais f'an ka fanga wɛrɛ de créer a kɛrɛfɛ min bɛ se k'a ka fanga peser dɔɔnin Donc député kalata nalen filɛ opposition in na, unhun, ka na députés kɔni na kɛ jamanadenw yɛrɛ ka lasigidenw ye, unhun, u ka bulon kɔnɔ, u ka cidenw ye, u ka cidenw ye, unhun, bon an yɛrɛ fɛ yan u bɛ u bɛ daga min kɔnɔ n'an b'o wele ko assemblée nationale, unhun, ɛɛ député n'i y'a jateminɛ an ka lasigiden tan lasigiden kɛmɛ ani bi naani ani wolonwula de kan ka sigi o bulon in kɔnɔ, unhun, o bulon in kɔnɔ, unhun, ɛ député ka baara yɛrɛ ye mun ye, unhun, député ka baara fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye ka sariya ta mm. n'an b'a wele ko loi mm-hmm. o ye ka sariya ta mm-hmm. parce que assemblée la généralement eh, u bɛ yen jamana ɲɛmaaw bɛ sariya eh, laɲini dɔ kɛ mm-hmm. ah, an b'a fɛ ka nin ta ka nin appliquer jamanadenw kan nka an tɛ se k'a ta ten f'an ka taa députéw fɛ yen olu min ye jamanadenw ka lasigidenw ye olu k'u hakilina fɔ a kan sariya la donc n'olu ye kala ta n'olu bɛɛ bɛnn'a kan k'a ka a sariya in na donc a sariya in bɛ appliquer anw kan faut que jamanadenw de k'o ɲɛdɔn député ka baara filanan fana ye mun ye o ye ka jamana ɲɛmaaw n'u kɛrɛfɛmaaw n'o bɛ wele ko gouvernement k'u ka action fana contrôler Mhm. komi i yɛrɛ da sera a ma kuma kɔnɔ mhm. députéw de ye pression kɛ an ka premier ministre dɔ kan mhm. de san mugan san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn fo o ye démission randi o kɛra parce que o se de bɛ députéw ye sariya yɛrɛ ye an ka sariya sunba ye o se di députéw n'a bɛ wele ko motion de censure donc u bɛ se k'o ta eh, eh, eh, jamana premier ministre premier ministre kama ou bien gouvernement kama bon député ka baara wɛrɛ fana ye mun ye. député ka baara ye ani maire tɛ kelen ye parce que maire la budget b'ale bolo kɛsu b'ale bolo ale bɛ min mara mais député kɛsu t'ale bolo mais député bɛ se ka kɛ sababu ye ka maire dɛmɛ a ka baara la député bɛ se ka kɛ sababu ye

ni député sigira sisan ni eh, an ka député nana bamakɔ sisan a tɛ fɔ bilen ko eh, kayi député ou bien ɲɔrɔ député mhm, mhm, mhm. nka a bɛ fɔ de ko député national
jamana bɛɛ de ta jamana bɛɛ de ta don jamana bɛɛ de ta don mais kɛrɛnkɛrɛnya la ale ka dɛmɛ kan ka se a ka ta mɔgɔ minnu y'a ta o ka ɲi ale yɛrɛ ma o unhun o ka ɲi ale yɛrɛ ma o ye tiɲɛ ye parce que ale b'a dɔn pɛrɛ siɲɛ wɛrɛ n'ale tilara ka taa o mɔgɔ kelenw nɔfɛ tuguni a n'a y'ale baara kɛ u b'a ta u ma an ka ko député dɔw tɛmɛna an fɛ o ye san mugan san mugan ni duuru kɛ san mugan ni wolonwula san bi saba kɛ eh, députéya la o ye tiɲɛ ye mun de y'a kɛ danaya tɛ wa ni danaya don mais dɔw bɛ yen olu ma tɛmɛ mandat kelen kan o ye tiɲɛ ye mun de y'o bi Hmm, u kan k'u yɛrɛ ɲininka o la mun de y'an bi o ye tiɲɛ ye Donc fo député ni maire de ka ja an tɛ parti kelen na d'accord mais ni an kɔni ma ɲina k'anw de kɛra jamanadenw ka lasigidenw ye an de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamanadenw ka sago kɛ k'u ka sigida lataa ɲɛ bon n'i y'a caman kɛ mun bɛ na n'a caman ye bɛnbaliya ni siran dɔɔni fana bɛ na n'a ye Mhm. Parce que député b'a fɔ ko n'ale ye maire dɛmɛ a ka mhm. baara la mhm. maire fana bɛna kafa ka yada maire b'o présenter ale contre la maire b'a tɔgɔ ta an yɛrɛ y'a ye élection min ni an filɛ a kuma la nin euh, an bɛ se k'a fɔ San maire ni o ye Sina Umar Traoré ye maire don San nka an bɛ don min na ko bi olu de bɛ ten kan fɛnɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛna casquette fila de bɛna kɛ a kunkolo la ni euh, cour constitutionnelle ka jaabi bɔra ni o kɛra sebaa ye eh, o b'a jira k'a fɔ San ville maire don en même temps député fɛnɛ don eh, eh, donc o b'a jira k'a fɔ ni député député ni maire ka sinaya tuma dɔ la a jija yɔrɔ fɛnɛ ye nin ye parce que maire fɛnɛ bɛ se k'i to maireya la ka députéya sɔrɔ o fɛnɛ ye tiɲɛ ye ɔ n'i tora ka projetw ɲini walima fɛnw ɲini ka na di maire ma maire b'a tɔgɔ duman ta ka tila ka députéya ɲini k'a bɛɛ salo bafa ni kili cɛ ɔ mais olu bɛɛ ne bolo ko jamana ko de don o ye tiɲɛ yɛrɛ ko tɛ o ye tiɲɛ ɛ maaninfin n'i ye fɛn min an bɛ bi tile min na ni tubabuw b'a wele ko san mugan ni kelen 21e siècle Eh, bi bi in na fɛn bɛɛ bɛ eh, fɛn bɛɛ bɛ publier u réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ mhm. ni député ye initiative min ta ou bien député taara nin fɛn in ɲini ka na n'a ye a ka commune kɔnɔ mhm. i b'a sɔrɔ chargé de communication b'a bolo o ye tiɲɛ a ka kunnafoni laselaw b'a bolo ko tɛ dogo bi ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don o ye tiɲɛ donc a b'a fɔ ah ale de nana ni nin ye ka na mhm. di maire ma maire bɛ nin kɛ donc o yɛrɛ la ni maire yɛrɛ ma se k'o kɛ ka ɲɛ ah

ka ɲɛ mhm. eh, souvent ne yɛrɛ bɛ n sigi ka mali eh, fanga ɲininaw jateminɛ mhm. ne yɛrɛ dabaliya de bɛ ban o la mhm. cogo jumɛn na parce que ne b'a jateminɛ ne b'a fɔ n ko est ce que ninnu bɛ ka fanga de ɲini bi dɔrɔn kama ou bien ninnu bɛ ka fanga de ɲini pour l'éternité fo ka taa badabada fanga ɲini de don wa n'i y'u dɔw kɛwale lajɛ n'i y'u dɔw kɛwale lajɛ parce que maa tɛ se ka kɛ eh, jamana ka eh, lasigiden ye mhm. ka tila ka yada ne yan tɛ kɛcogo la o la mm, ka tila ka kafa ka tila ka yada ka yada jamanaden kelenw kunna minnu y'i ta minnu y'i ta minnu ka ciden de ye e ye parce que il faut k'an ka tiɲɛ fɔ depite lasigiden mɛri ni fɛn ninnu an ka cidenw de don a musaka minnu bɛ kɛ k'u sara a bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw a bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw de kun an ka cidenw de don donc n'e tilara k'a fɔ e ka mɔgɔ min bɛ e ci e bɛ mɔgɔ min ka ci la e ka baara e ka baarakɛla ka tila ka jama e kunna ka yada e kunna ka yada e kunna i ka so kɔnɔ
donc o ko de bɛ ne dabaliya ban trop an ka jamana in o ye gɛlɛyaba ye anw ka jamana kɔnɔna na donc n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ b'i jateminɛ est ce que an ka homme politique ninnu u bɛ politique maîtriser kosɛbɛ ou bien vanzansi de don wa ne kɔni ma se ka foyi de faamu u fɔ k'u u taw de sara jamanadenw na wa n y'aw san n bɛ tila ka n ta sara u la wa hali n'i ma fanga sɔrɔ bilen a sara n lafiya. peut-être i ka kuma latigɛ tɛ mhm. i b'a ye anw ka jamana kɔnɔna na mhm. sigidalama dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali ka gɛrɛ i ka depite la a o ye gɛlɛya dan ye dɛ u ni hali u gɛrɛ ka di perezidan de la repibuliki la ka tɛmɛ wasaden kan o cogoya kelen fana na i b'a ye an ka sigidalamaw fana ka taa meri yɛrɛ la. ka se ka maire yɛrɛ ka bureau dayɛlɛ k'a fɔ i donna maire ka bureau kɔnɔ maire dɔw bɛ pɛrɛn u ka sigidalamaw kunna a ka bon hakili ma i ka kuma in b'a sɔn ji la k'a fɔ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka u nakun ye mandat kelen de ye wa walima u bɛ fɛ ka wagati jan yɛrɛ de sɔrɔ fanga la ne yɛrɛ bɛ nin question in de poser n kun kuma caman parce que i tɛ se ka na mɔgɔ tɛ se k'e ta k'a k'a ka sigida ɲɛmaa ye ka kɛ e y'a ka ciden ye n'i ye maire yɛrɛ ta ka jateminɛ mɛri mun bɛ mɛri bolo n'ale ka fɛn bɛɛ b'o sigida de la hmm. bidize min b'ale bolo ale ka fɛn bɛɛ b'o sigida de la o sugu minnu bɛ yen takisi ni ɛnpo ni saalen a bɛ wala tidirɛli minnu bɛ ale ka sɔrɔtaw bɛɛ b'o de la o mɛ n'ale tilara ka yada o sigidala kelenw mɔgɔw kelenw kunna o ou bien ale t'o sigidala mɔgɔ kelenw resuwa o ale ka mara bɛ kɛ cogo di bon député e min kan ka na i ka mɔgɔ minnu y'i ta e min kan ka na olu lamɛn ka n'olu ka degun lamɛn ka t'o lase sanfɛ mais n'e y'i yɛrɛ kama olu kɔrɔta olu kama k'i yɛrɛ yada olu ma e n'olu bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di vitre fumée vitre fumée la e tɛ ye ɲɛ la yɛrɛ o ye gɛlɛya ye o ye gɛlɛya an ka jamana kan k'a sɔrɔ député caman yɛrɛ bɛ yen n'u ye u tara yɔrɔ min na généralement ni minnu tara fan wɛrɛ fɛ olu yɛrɛ tɛ se u ka ta yɔrɔ la bilen u bɛɛ bɛ yɛlɛma bamakɔ yan

a bɛ se ka kɛ bamakɔkaw y'a ta bon ne ne delila k'a ɲininkali kɛ député dɔ la ne ko a ma ko mun na n'aw taara aw tɛ taa aw ka eh, mɔgɔ eh, sigidaw la minnu y'aw ta mhm. ko non n'u taara yen mhm. olu bɛ dépense min kɛ yen ko c'est trop mhm. parce que ko tuma bɛɛ tuma bɛɛ dɔw bɛ na ko n ka ordonnance n den man kɛnɛ dɛ ordonnance filɛ dɛ n muso jiginna dɛ ordonnance filɛ dɛ ou bien a donta a bɔta minnu bɛ na foli ni fɛnw na ko par jour ale ma wari yɛrɛ bɔ k'o ye waa bi seegin ye
o de y'a to u tɛ segin ka o de y'a to u tɛ segin k'olu tɛ segin na ko ka taa o yɔrɔ la
a kɛra baara ye a kɛra baara ye ayiwa eh, eh, eh, docteur Djibril Sangare halisa an tun bɛ ka walawalali di mhm. député yɛrɛ jɔyɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na mhm. o de ye n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ bakuruba fila bɔɲɔgɔnko sariyako ta fanfɛla la Eh, député yɛrɛ ka sariya dɔ proposer walima min bɛ bɔ eh, eh, minisiri yɔrɔ ka na olu yɛrɛ k'u ka hakilinataw f'a kan ka taa se o cogoya kelen na a bɛ fɔ min ma contrôle de l'action gouvernementale jamana faamaw walima minisiri mana fɔ k'u bɛ baara dɔw kɛ député b'a fɔ nin ni sariya tɛ bɛn walima nin baara in tɛ bɛn anw ma sɔn nin ma député bɛ se ka weleli kɛ minisiri k'a wele k'a ɲininka a da la k'a la i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ lahalayaw bɛ cogo jumɛn na bi kalanko ta fanfɛla lakɔli karamɔgɔ ka nin kalan eh, baarabila in mhm. o ye gɛlɛyaba ye ka taa se eh, hali lakanabaliya min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na mhm. min kɛra sababu ye k'an ka finitigilaka yɛrɛ caman bɔnɛ a ni na o cogoya kelen na eh, jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma ko civil mhm. k'o caman fana bɔnɛ a ni na nin de tɛ député ka baaraba yɛrɛ ye wa nin de ye député ka baara yɛrɛ ye ye min fɔ nin député ka taakun ye nin dɔrɔn de ye jamana in kan mm. jamana sariya ye minnu fɔ député ka baaraw la mm-hmm. a bakuru bakurula o ye ninnu dɔrɔn de mm-hmm. mais i bɛ se ka min fana fara a kan mm-hmm. o ye côté social ye n'i ko ko social parce que i b'a sɔrɔ an ka jamana in kan komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw datugunen don kojugu an ka ɲɛmɔgɔw ye man di u ye man di u ye man di mali faama ye man di mali faama ye man di bon député de ye maa ye min bɛ se ka bila a ka jamanadenw ɲɛ a ka sigidaladenw ɲɛ mhm. aw ye karisa aw mago bɛ karisa la wa problème t'a la a y'a ci fɔ ne ye ne bɛ taa lase karisa ma mhm. parce que a tigilamɔgɔ a ye man di cogo cogo mais ale fana bɛ se k'a ye ka tɛmɛ sigidalamɔgɔw kan misali la ne bɛ se ka min fɔ o la ka misaliya surun dɔ di mhm. ne bɛ bamakɔ sigida wɔɔrɔnan na mhm. eh, lakanako anw ka kinw na mhm. baara don baara don baaraba a bɛ se ka kɛ polisiw yɛrɛ ka patrouille a kɛcogo man ɲi walima patrouille yɛrɛ tɛ k'anw ka quartier la ne bɛ se ka wuli ka se député ma ka t'o gɛlɛya ɲɛfɔ député ɲɛna awɔ député fana bɛ se ka taa ministère de la sécurité fɛ yen n'o ye général de division Salif Traoré ka taa gɛlɛya in ɲɛfɔ a ɲɛna ka t'a ɲɛfɔ a ye fura bɛ sɔrɔ a la fura bɛ sɔrɔ a la député yɛrɛ ka baara o de normalement i kan ka taa s'a ma n'i ye nin gɛlɛya ɲɛfɔ député ye mhm. député bɛ taa se minisiri ma mhm. ka a minisiri ne ka sigida la mhm. nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen donc an ka solution ɲinin a la minisiri b'a dɔn n'ale m'a kɛ député b'ale wele ka na n'ale a wasabulon kɔnɔ ka n'a da n'a ye bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan donc ministre bɛ solution ɲini a la rapidement ni e ni ne wulilen ka taa ministre fɛ yen a ko la.
wa a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ ne ni ne ni ministre yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn ye nka député bɛ n ka kin kɔnɔ a b'a a bɛ yen n'o bɛ ɲɔgɔn ye i b'a ɲɛfɔ o ye o bɛ taa ɲɛɲini ka na a ɲɛfɔ n ye. mais mali député u t'a kɛ souvent yɛrɛ bɛ sigi o de kama n ye k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko ne yɛrɛ bɛ n sigi souvent ka an ka mali député ni mali mɛri ninnu jateminɛ on dirait que mɔgɔ minnu tɛna fanga wɛrɛ ɲini a kɔfɛ mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na kalata tɛmɛnen na vraiment ne bɛ maliyɛnw fo barikada parce que maliyɛnw commencera ka hakilinaw falen parce que maliyɛnw ye changement caman nati jamana in kan sisan yɛlɛma yɛlɛma fanba kɔni kɛra caman caman kɛra parce que n'i y'a kɛmɛ kɛmɛ sara la député kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ a caman binna caman binna dɛ a caman binna yɛrɛ yɛrɛ caman binna bon mun de y'o kɛ parce que maliyɛnw ka faamuya u y'a ye comme quoi n bɛ karisa ta n ye karisa ta min kama a m'a kɛ député kɔrɔ yɛrɛ dɔw binna kabiri premier tour kabiri premier tour la ka éliminer premier tour yɛrɛ la voilà o ka, o ka suma démocratie la an fɛ yan dɛ même misaliya d'i ma n'i taara commune 1 na par exemple i ka commune 1 ta ka jateminɛ jaabi fɔlɔ fɔlɔ minnu bɔra yen minnu bɛ yen sisan min bɛ ten kan denmisɛnnin dɔ don denmisɛnnin fitinin fila allahu akibaru denmisɛnnin fila de don bamakɔ sigida gale gale yɛrɛ la mais u ye maa minnu nabin maadenninw tɛ o u ye minisiri kɔrɔw labin allahu akibaru mais mun de y'a kɛ parce que mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko ninnu de bɛ se k'an ka ci kɛ ninnu de b'an kɛrɛfɛ su ani tile mhm. ninnu de ka da yɛlɛnnen b'an ye su ani tile o de kama u y'u ta o cogo kelen na an y'a ye ɲɔnɔkaw fana fɛ yen e, e, e, mali yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na uh -huh. maa minnu tun ye wasaden ye uh -huh. u binna premier tour la u binna premier tour la a caman o kɛra kabako ye o kɛra kabako ye a caman bon ni mali fan caman fɛ n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ comme quoi jamanadenw yɛrɛ commencera sisan ka hakilina hakilina ɲɛnama sɔrɔ jamana mara ni fɛnw na tabarikala voilà ayiwa jibril sangare an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi uh-huh. falen walima yɛlɛma uh-huh. mali mako b'o la walasa an filɛ degun min kɔnɔ uh-huh. an filɛ gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na an bɛ nin jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye meeting citoyen ye ah, Eh, fasodenɲumanya an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunun o la cogo min na o dugu bɛ se ka jɛ an bɛɛ lajɛlen mhm. nin jɛmukan in dabɔra o kama ah, e ye kiiri ɲɛdɔnba ye mhm. eh, tuma dɔ la fereke don anw ka jamana kɔnɔna na mhm. Eh, député ni maire ninnu u ka baaraw kɛcogoya la mhm. i bɔra sisan ka i da dɔ la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ mhm. nka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baro bɛ ka sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔ la mhm. eh, e bɛ se ka mun kɛ kumakan labanw ye ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan eh, min b'a to an bɛ se ka baro kuncɛ cogo min na. ok ne bɛ min fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye ka a f'u ye k'hali bi an ka an ka kalatacogo dɔn. hali bi an ka mɔgɔ sigi an kunna an hinɛ bɛ mɔgɔ min na hali bi an ka mɔgɔ sigi an kunna mɔgɔ min bɛ se k'an ka baara kɛ donc ne b'o de fɔ maliyɛnw ye bi min tɛna eh, waraba fugulan don a kun na ka n'an bagabaga an yɛrɛ min y'ale ta minnu i y'a fɔ cogo min na donc ala k'an kisi o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma amina yarabi donc ne b'o fɔ ka tila ka eh, tele ɲɛta maaw fo tabarika eh, u ka weleli la alhamdulilah hakɛto bɛ kuma la

wa an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye eh, tele ɲɛta yɛrɛ jabaranin so sanfɛ tuma ni tuma an bɛna to k'i wele ka na ka se ka walawalali kɛ faamuya bɛ se ka sɔrɔ malidenw fɛ cogo min na an bɛ o foli lase i ma ka foli lase tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw tun bɛ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'a wele mi-temps citoyenne n'o de ye fasoden ɲuman yɛrɛ o bɛ se ka sabati an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Jɛmukan in bilara sen kan tele ɲɛta ani association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka jɛmukan in bila sen kan dɛmɛbagajɛkulu FAMOC ka taa se Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ jataba muniri jire ka taa se musa jalo ma salifu ɲare laji mamadu traore olu kɛra eh, jataba ye minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka kumakan nabɛn o de ye eh, bubakara jakite ka taa se ne yɛrɛ denkɛ ma alifa kɔnɛ min bɛ a sogolo ɲɔgɔn kan ni o ye montage ye ka u baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo tumani keyita ismail keyita ka taa se musa keyita ma ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen kelenna ma nin waati in na ka dugawu kɛ o cogo kelen na an bɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo kiimɛko ɲuman ala ka a di an ma mm. bato minnu ni u bɛna k'a kɔnɔna na min ni ala ta bɛ bɛn ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye o cogoya kelen na an bɛ dugawu fana kɛ an ka jamana ye bana min carinen bɛ sisan ni o ye coronavirus ye ala ka an ka jamana kisi ni ka jamana tanga a kɛra minnu fana garisɛgɛ ye ka dugawu don kɛ u ye ala ka u bɛɛ lajɛlen ka fariganw nɔgɔya mm. sangare k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ah,